i k'a dɔn k'a fɔ bi sɔgɔmada in na bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ sikaso marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛn na gɔngaso gɔngaso filɛ sikaso marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na ani sikaso cɛ ye kilo bi saba bɔɲɔgɔn min ye k'a dɔn k'a fɔ balontan belebele o kɛra gɔngaso kɛrɛnkɛrɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ gɔngaso monsieur le maire abudramani kɔnɛ a tun ye turuna belebele nin k'o boloda gɔngaso yɛrɛ marakafo yɛrɛ o kɔnɔna na turuna finaliba a tanna samedi don n'o bɛnna awirili kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn ma san ba fila ani san mugan ani saba ka saga ni o ye maaba caman olu tun bɛ o kɛnɛ kan gɔngaso dugu yɛrɛ o kɔnɔna na tɔmɔgɔtukaw fɛ olu kɔnn'a jira k'a fɔ bi tɛnɛdɔn in na n'a bɛ bɛn mɛ kalo tile kelen ma lansara tile waati k'u bɛna bɔ ka nisɔngoya taama ka ɲɛsin minisima ma minisima ka bɔ an ka dugukolo yɛrɛ o sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnya ba maliba sabula san tan bɔɲɔgɔn tɛmɛnen kɔfɛ u ma se ka foyi de kɛ basigi yɛrɛ kɔnɔna na n'o tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka u minɛn siri ka da u kun bi lansara tile waati u bɛna bɔ k'u ka nisɔngoya taama ka ɲɛsin tɔnbɔkutu ani i k'a dɔn k'a fɔ a marabolo maa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya ka ɲɛsin minisima ma walasa minisima ka se ka gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ko sabula mun na nakun ma ye u ka nakun ma ye minisima na an ka jamana kɔnɔna na san tan tɛmɛnen kɔfɛ ka fara kunnafoni wɛrɛ kan min bɛna walawala aw balimakɛ hadi ɛsi kulubali fɛ ka masala sama kɛ k'a tɛgɛtɔ nɔgɔw kunna an b'a fɔ sa aw bisimila bamanankan kunnafoni a kɛnɛ kan an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu sɔgɔlen nin waati na aw ka kunnafonidiso madi la sikaso dugu yɛrɛ o kɔnɔna na k'aw fo k'aw waleɲumandɔn ani k'aw barikada ko nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen bi sɔgɔmada in na kunnafoni an b'a daminɛ an ka marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna gɔngaso gɔngaso ye dugu ye a filɛ sikaso marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na ani sikaso cɛ ye kilo bi saba bɔɲɔgɔn monsieur le maire abudramani kɔnɛ a tun ye turuna belebele nin k'o boloda a ka commune yɛrɛ o kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa bɛɛ ni kelen ka se ka na gɔngaso dugu yɛrɛ o kɔnɔna na ani gɔngaso yɛrɛ marakafo yɛrɛ o kɔnɔna na an m'a jira aw la k'a fɔ samedi don n'a bɛnna awirili kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn ma san ba fila ani san mugan ani saba min ye k'a dɔn k'a fɔ nin turuna belebeleba in a finaliba a tanna samedi don an m'a jira aw la k'a fɔ maaba caman olu bɔra sikaso dugu yɛrɛ o kɔnɔna na k'a daminɛ kaboyila sikaso min ye i k'a dɔn k'a fɔ kafujila fama ani min ye dandɛrɛso fo ka taa bila kilela olu maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnna min ye k'a dɔn k'a fɔ kilela dekapu ale tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye sedu sangare fo ka taa bila sikaso conseil de cercle ɲɛmaaba ma n'o ye monsieur abudu vamara kɔnɛ ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa bila maaba caman ma nin bɛɛ lajɛlen tun bɔra ka na a kɛnɛ kan kɔnɔ ka nisɔndiya k'a jira k'a fɔ ko nin fɛn i kari k'a fɔ nin kan ka yiriwa sanga ni waati bɛɛ komini yɛrɛ o kɔnɔna na walasa bɛn ni kelenya a ka se ka nata min ye kari k'a fɔ an ka komini yɛrɛ o kɔnɔna na an m'a jira aw la k'a fɔ dolanci bannen kɔfɛ min ye kari k'a fɔ monsieur le maire abuduramani kɔnɛ an y'a lajɛ ka dakurunɲɛ dama dama ni k'o ɲini a fɛ a ye min lase aw ma an m'a ɲini aw fɛ abuduramani kɔnɛ a ye nisɔndiya min sɔrɔ ni ko in yɛrɛ o kɔnɔna na ani min b'a bolo nin waati na ka ɲɛsin gɔngasokaw yɛrɛ ma folikan min b'a bolo ka ɲɛsin gɔngasokaw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma Abudaramani Kɔnɛ a ye min fɔ an b'a ɲini aw fɛ an k'o lamɛn. Ɛɛ n bɛ n balima cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen ni wula wulada in na nisɔndiyalen bɛ bɛɛ lajɛlen fo wula in na ɛɛ nisɔndiya min bɛ ne na bi bon nisɔndiya in ka bon kojugu ne ko in dabɔ ka tournoi organiser k'a bila gɔngaso komini kɔnɔ vraiment eh, pour que bɛn ka se ka sabati denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ baara in fana kɛra eh, nisɔndiya ni yɛlɛ kɔnɔna na fo ka taa ban vraiment o ye ne wasa o ye ne wasa kosɛbɛ mɔgɔw fana bɔra a bɔcogo la gɔngaso sikaso yɔrɔ wɛrɛw la ka na ka na an dɛmɛ vraiment o nisɔndiya fana o bonyana vraiment n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma tiɲɛ na a diyara n ye bi a diyara n ye sini ala k'a ɲɔgɔnna caman yira an na k'a kɛli se nɔgɔya an ye tournoi in an y'a daminɛ ɲinin cogo min na ala k'a se nɔgɔya an ye san o san ka kɛ parce que n'a bɛ kɛ komini kɔnɔ i b'a a bɛ to kɛ sababu ye kominidenw bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ nin balontan in yɛrɛ kama an ye balontannaw sɔrɔ an ka komin kɔnɔ an tun m'a dɔn ko olu yɛrɛ bɛ yen donc n bɛ jama fo vraiment n bɛ jama fo ka nali la ka jama fo vraiment u ye n dɛmɛ ka baara in kɛ k'a ɲɛ ala ka bɛɛ lajɛlen sara mais n kɔni bɛ min fɔ vraiment kɛrɛnkɛrɛnnenya na ne bɛ sikasokaw fo n bɛ adama n'a ka cɛdenw fo kɛrɛnkɛrɛn n b'u fo u ye min kɛ ala ɲɛ b'a la mais o fana y'a kɛ tiɲɛ min ye Ayiwa o fana tɛ ɲina nin tun ye gɔngaso monsieur le maire abuduramani kɔnɛ ale min ye tournoi labɛn tournoi min na finali tanna samedi don awirili kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani san mugan ani saba yɛrɛ o kɔnɔna na a y'a ka nisɔndiya a n'a ka folikan k'o ɲɛsin gɔngaso komini maa bɛɛ lajɛlen ma ko bɛn ani kelenya k'an k'o kɛ an taabolo walasa min ye komini a ka se ka taa ɲɛfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kari k'a fɔ adama maliki tarawele ale min n'a ka cɛdenw bɔra sikaso kɔnɔ yan ka taa monsieur le maire k'a dɛmɛ baara in kɔnɔna na ni ale ye centre étoile fana o ɲɛmaaba ye a ye dakurunɲɛ dama dama k'o lase aw ma k'a ka nisɔndiya ka ɲɛsin gɔngaso komini monsieur le maire ma abuduramani kɔnɛ a bɛ wulikajɔ min na ni cɛsiri min na faso kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ a ka se ka dɔ fara a kan fo ka taa bila a ye folikan fana ta ka ɲɛsin monsieur le maire ma an b'a ɲini aw fɛ a ka monsieur adama maliki tarawele an k'a lamɛn ta ne tɔgɔ adama maliki tarawele ne bɛ sikaso ne ye centre étoile président ye wayɛrɛma alhamdulilayi bi balɔntan walahi an bɛ se ka min fɔ a jara parce que a kɛra balimaya kɔnɔ a kɛra bɛn kɔnɔ a kɛra keleya kɔnɔ Wa ni min yɛrɛ ye min ye nisɔndiya ka tɛmɛ bɛɛ kan ne y'a ye maire min bɛ yan ni o ye abdramani kɔnɛ ye alhamdulilayi ne y'a ye k'a fɔ a tɛ gɔngaso dɔrɔn fɛ a bɛ gɔngaso n'a lamini a bɛɛ ka di a ye a ka d'a ye gɔngaso n'a lamini a bɛɛ ka taga ɲɛ parce que n'i ye adamaden ye k'a fɔ denmisɛnninw ka di e ye Ça veut dire que i bɛ sigida ka ɲɛtaga de kɔ o, ni e dun maa min tɛ sigida ka ɲɛtaga kɔ, denmisɛnninw tɛ se ka diya e ye. Nin kɛra n siɲɛ fɔlɔ fana ye bi ma n bila association in na dɛ, bi ma n bila association kow la, bi ma n bila sport kow la, n ye competition caman ba n yɛrɛ tun bɛ sport kɛ ka kɔrɔ nka n ye fɛn dɔ ye bi a ka competition na n ma deli ka min ɲɔgɔn ye, maa o maa de participer la nin tournoi in na a bɛɛ lajɛlen de ye cadeau sɔrɔ. maa si ma to kɔ o bɛ mun kofɔ maa si kana firisi maa si kana dimi maa si de kan'a fɔ a ne bololankolo bɔra nin ko in na yala ne dimi monsieur le maire kɔrɔ ou bien ne dimi gɔngaso kɔrɔ ma o ye o bɔlen kɔ a la tuguni ne yɛrɛ ye jɛɲɔgɔn da min ye min bɔra sikaso ka na aburamani kɔnɛ ka ko la o de ka ca ni gɔngasoka yɛrɛ ye o b'a ka maasɛbɛya de kofɔ yarabi ne kɔni tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ a ye parce que a sara tɛ ne bolo n'a ka ko wulila ne se min bɛrɛ min ye ne b'o kɛ a ka ko la ne b'a fɔ de halisa ala ka si d'a ma yarabi ala ka si d'a ma ala ka si d'a ma an'a kɛnɛya di a ma halisa a k'a cɛsiri jeunesse ka ko la ala kana naafigi don fiyewu a n'a ka jeunesse cɛ yarabi min ye sankɔrɔta ye ala k'o d'a ma min ye kunkɔrɔta ye ala ka o di a ma an kɔni ɲuman nana alihamudulilayi an ma foyi sɔrɔ ni bonya tɛ nka a ma bali ne la a ma bali ne la ka bɔ monsieur le maire yɔrɔ n'o ye abdramane kɔnɛ ye n'o ye gɔngaso maire a ma bali ne an kɛlen ka balɔn tan na nisɔndiya tuguni na tila k'an bisimila ni nin ye tuguni k'an kɔnɔ lankolon tɛ segin ko fo an ka na an ka na dumuni kɛ aa n y'a dɔn o ye bonya belebele dɛ i ka jɔ ni mɔgɔw ka déplacement ye i ka donbolo d'a ma ka tila k'a fɔ tuguni a ka na dumuni k'i bara yala o bɛ balimaya kofɔ yarabi an bɛ monsieur le maire fo ala ka si d'a ma ala k'a ɲɔgɔnna caman caman caman caman yira an na an bɛ aw yɛrɛ fo a ka baara la ani cɛsiri ani wuli ka jɔ yarabi baara in kɛko ɲuman ala k'a nɔgɔya aw yɛrɛ ye ala ka labanko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala ka mali basigi o y'an ka laɲini ye parce que n'i ye nin ko in kɛlen basigi de bɛ mali kɔnɔ basigi de bɛ sikaso basigi de bɛ gɔngaso ani bɛn ani keleya yarabi halisa ala k'o jidi Nin tun ye monsieur adama maliki tarawele ni ale centre étoile o ɲɛmaaba ye an fɛ sikaso dugu yɛrɛ o kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ nin tun ye a ka nisɔndiya ye a ye min sɔrɔ Gongaso finaliba yɛrɛ kɛnɛ kan tournoi min n'a labɛnna monsieur le maire fɛ Abdramane Kɔnɛ an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka san wɛrɛ ta jira an na n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa tɔnbɔkutu marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ min ye tɔnbɔkutu jɛkulu min n'a sigilen don nin waati kofɔlen kɔnɔna na ka se ka MINUSMA yɛrɛ gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na olu jɛkulu ka ɲɛmaaba i k'a dɔn k'a fɔ a ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko bi Ntɛnɛndon n'o bɛnna mɛ kalo tile gale ma san ba fila ani san mugan ani saba ko i k'a dɔn k'a fɔ u bɛna nisɔngoya taama belebeleba nin k'o boloda tɔnbɔkutu marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na lansara tile waati ka se k'u ka nisɔngoya ka MINUSMA yɛrɛ gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ko sabula min ye san tan bɔɲɔgɔnko tɛmɛnen kɔfɛ MINUSMA i k'a dɔn k'a fɔ a ma se ka se ka bɛn ani i k'a dɔn k'a fɔ kelenya malidenw ni ɲɔgɔn cɛ MINUSMA jɔyɔrɔ de ka dɔgɔ o la kosɛbɛ sabula san tan i y'o kɛ jamana min na i ma se ka na ni bɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ sira ka kan ka d'i ma i ka taa jɛkulu min n'a sigilen don tɔnbɔkutu yɛrɛ marabolo kɔnɔna na olu ka ɲɛmaaba y'a jira k'a fɔ olu bɛna bɔ ka nisɔngoya taama de kɛ ka se ka MINUSMA ka gɛn ka bɔ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na sabula MINUSMA nafa foyi de t'a la tuguni abada a bɛ ka mun kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na namara ani i k'a dɔn k'a fɔ ka maajugu kɔkɔrɔma don an ka jamana kɔnɔdenw kan ko nin ka na karaba i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka sira di MINUSMA ma joona wala a ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ jɔkun tɛmɛnen min ye k'a dɔn k'a fɔ mouvement yɛrɛwolo maaw olu fana y'a jira k'a fɔ k'u ka nisɔngoya fana jira jamana maa ɲɛmaaw la u ka se ka sira di MINUSMA ma MINUSMA ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na sabula san tan tɛmɛnen kɔfɛ nafa foyi ma ye MINUSMA ko in na an ka jamana kɔnɔna na o de kama tɔnbɔkutukaw o y'a jira k'a fɔ bi lansara tile waati u bɛna bɔ k'u ka nisɔngoya nin ka jira diɲɛ maa na ka jira MINUSMA na joona wala sira bɛ MINUSMA bolo a ka se ka an ka jamana to an ye sabula san 10 tɛmɛnen kɔfɛ a ma se ka nafa foyi lase an ka jamana ma jamana mako bɛ min na bi-bi in na o de ye bɛn ye an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ Mali chef d'état major général des armées i k'a dɔn k'a fɔ a ye laseli kɛ k'a ɲini Malidenw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ dankan min na bi-bi in na bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na ka laɲini dɔw kɛ an ka jamana kɔnɔdenw fɛ o ka se ka hakili to min na o de ye jumɛn ye ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ ka tenue don dugu yɛrɛ o kɔnɔna na n'i ye sibili o ka se ka dabila an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na ani ka wele bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma min ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun kelen a n'a kunkanfɛn bɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ attaque min n'a kɛra Sevare ka sanga ni an ka kɛlɛkɛcɛw u wulila ka jɔ kolo ni pasa kɔnɔna na ka se ka majuguw gɛn ka bɔ an ka jamana fan caman de fɛ bin kun kɛra sevare an ka kɛlɛkɛcɛw kan u wulila ni wulikajɔ ni pasa ye ka se ka majuguw kɔn gɛn o nana wuli k'a ye k'a fɔ ka sɛgɛsɛgɛli fana boloda k'a ye k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ majugu ninnu o bɛ ka don min na sisan ka se ka mali teni de don ka se ka mali sɔrɔsiw kɛlɛ janko o ka se ka dugubilankalo ni k'o dɔn an ka kɛlɛkɛcɛw la o de kama ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ka se ka dabila an ka jamana fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka chef d'état major général des armées i ka dɔn k'a fɔ a bɔra ka laɲini kɛ malidenw fɛ nin waati in na a tɛ bɛn tuguni abada civil si ka se ka teni don i yɛrɛ la ka dugu kɔnɔna minɛ wa fana a tɛna bɛn tuguni abada jamana kɔnɔ den kelen kelen n'i ye civil ye ko min ye teni donni i ka dɔn k'a fɔ i man kan k'o kɛ abada a kɛkun ye min ye ka se ka ni bɛn ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka an danfara ka bɔ maa jugu ni ɲɔgɔn cɛ sabula jira k'a fɔ ko maa jugu bɛ min kɛ nin waati in na o bɛ mali teni an ka kɛlɛkɛcɛw ka teni don ka taa bin an ka kan kan walima ka taa bin maa wɛrɛ kan walasa ka se ka tɔgɔ jugu ni k'o lase an ka kɛlɛkɛcɛw ma ko an ka kɛlɛkɛcɛw k'o binna ninnu maa kofɔlen ninnu kan walasa ka se k'o dabila chef d'état major des armées i ka dɔn k'a fɔ a bɔra ka laseli kɛ k'a ɲini jamanakɔnɔdenw fɛ nin waati in na u b'a ɲini jamanakɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ i ka dɔn k'a fɔ teni doli kɔni civil ma i ka dɔn k'a fɔ o ka se ka dabila wala fana u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ minnu fana bɛ teni ninnu feere ani ka dɔn k'a fɔ maramafɛn feere o ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan sariya dɔ bɛ yen a ka tɛmɛ olu taabolo fɛ walasa a ka se ka kɛ marifa ninnu feere walima teni ka feereli i ka dɔn k'a fɔ a ka se ka kɛ ni sariya yɛrɛ o kɔnɔna na nka u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ ladiriya la i ka dɔn k'a fɔ teni doli u ka se k'o dabila walasa min ye ka dɔn k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw baara ka se ka nɔgɔya o bolo cogoya min na bi sɔgɔmada in na kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye burukina faso an b'a jira aw la k'a fɔ kalo kelen bɔɲɔgɔn tɛmɛnen kɔfɛ nin waati in na min ye kapitɛni Ibrahim Traore a n'a ka cɛdenw o kɔni bɛ ka katabanani k'o kari nin waati na maa juguw la nin waati na burukina faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na k'a fɔ diɲɛ ma don o don min ye burukina faso kɛlɛkɛcɛw o kɔni bɛ fɔ maa juguw k'o ka daga yɔrɔ dɔn ni k'o dakari an bɛ don min na fɔ bi bi in na maa kɔni bɛ se k'a fɔ ko tabarika la hali ni gɛlɛya kɔni bɛ yen min ye burukina faso kɛlɛkɛcɛw o kɔni bɛ o cɛ kɛlɛ kan nin waati na ka se ka dankari maa jugu la burukina faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati kofɔlen na maa kɔni bɛ se k'a fɔ ko tabarika la sabula kapitɛni Ibrahim Traore a kɛlen kɔ ka maramafɛn caman de sɔrɔ ka se k'a di kɛlɛkɛcɛw ma nin waati na o kɔni bɛ ka wuli nin waati na dugu ni dugu ka se ka dugu bɛɛ lajɛlen k'o kunmabɔ an b'a jira aw la k'a fɔ alamisadon n'o bɛnna avril kalo tile mugan ani wolonfila ma san ba fila ani mugan ani saba min ye ka dɔn k'a fɔ burkina faso kɛlɛkɛcɛw o sera ka maa jugu bi naani bɔɲɔgɔn k'olu bɔnɛ o ni na a kɛra dugu min na o dugu tɔgɔ de ko ugaru a filɛ nin ye burkina faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na kunnafoni min ni a dira i ka dɔn k'a fɔ Burkina Faso ka o général dɔ fɛ général min ni a tɔgɔ ye ko général Sempore général Sempore ale kɔni y'a jira k'a fɔ ka sanga ni alamisadon a y'a jira k'a fɔ min ye kɛlɛ min kɔni kɛra alamisadon n'a bɛnna avril kalo tile mugan ani wolonwula ma san ba fila ani san mugan ani saba ko min ye Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw o sera ka maa jugu maa bi naani bɔɲɔgɔn k'olu bɔnɛ o ni na a kɛra dugu min na dugu in tɔgɔ de ko Ugaru i k'a dɔn k'a fɔ nin waati na Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛ o kɛlɛkɛ sen kan nin waati na ka se ka dankari maa jugu la Burkina Faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna maa kɔni bɛ se k'a bisigiya k'a fɔ nin waati na ko nin waati kofɔlen kɔnɔna kɔni min ye ka maa jugu kɔni gɛn ka bɔ Burkina Faso dancɛw la i k'a dɔn k'a fɔ capitaine Ibrahim Traoré o y'a ka laɲini ye an balimaw an sera ka kunnafoni min sɔrɔ k'a lase aw ma o de kɛra nin ye nɛgɛ karafe tun bɛ Masara Samakɛ bolo kunnafoni labɛnna ani k'a lase aw balimakɛ Adi S Kulibali fɛ an b'a fɔ sa